Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. Ndị uweojii nọ n'Abuja nọrọ taa nwee dọgadọga n'etiti ha na onye soja Yerima n'ihi ikpuchi akara ejirimara ụgbọala ya. A ga-echeta na amalitela ime nyocha kepụkepụ atụmatụ e mere igbu onye soja ahụ na Gado Nasko dị na Kubwa, Abuja. Ndị omekome aha mmiri Chukwu ha bụ bandit nọrọ n'abalị Sọnde gara aga tọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị sekọndịrị mmadụ iri abụọ na ise ma gbuo osote prịnsịpal ha na gọọmenti Girls Comprehensive dị na steeti Kebbi. otu onye isi okpokpo pati pdp dare adeleke akọwala na ndị ahụ a chụpụrụ pụọ na pati ahụ bụ ndị na-ejere pati apc ozi a ga-echeta na a chụpụrụ nwike fayose na anyanwụ pụọ pati pdp otu ọta wike ụgbọelu njem ncaa amalitela ime nyocha nsụrịta ọkpọ hiri odo n'ime ụgbọelu n'etiti very dark man na mr jollof ndị ụlọ omeiwu mba us ga-amalite nyocha ebubo igbu ọchụ mkpochapụ ndị ụka kraịst n'ime mba naijiria n'ụbọchị tọzde izu a onye ọgụ egwu Nicki Minaj ga-agwa otu nnọkọ mba ụwa UN okwu n'ụbọchị Tuzdee izu a banyere mkpagbu ndị ụka Kraịst na-agabiga n'ime mba Naijiria onye isi oche pati PDP Kabiru Turaki nọrọ taa kpọkuo onye isi ala mba US Donald Trump ka ọ gbata ọsọ bịa nyere ha aka n'ihi dọgadọga ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime mba Naijiria nke bụrụla ihe ọghọm nyere ọchịchị ọha krasị ka ọ dị gọvanọ steeti Ọyọ Seyi Makinde ekwupụtala na ha dị njikere ịnọ n'isi ụlọ ọrụ PDP wadata izu abụọ iji chekwa ọchịchị ọha krasị a ga-echeta na e nwere nsụrịta ọkpọ n'etiti ndị nkwado Samuel Anyanwụ na nke Turaki nke mere ka ndị uwe ojii gbapụ anwụrụ ose mana gọvanọ Bala Mohammed na Seyi Makinde wụchara otu mgbe ma nọbichie isi ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na Nyesom Wike wụchakwara ịdọnyere Samuel anyanwụ ukwu Omoyele Sowore akatọọla onye isi ala Tinubu maka ikpuchi ọnụ ya na-ekwughị okwu ọbụla kemgbe omekome ISWAP gburu ọtụtụ ndị agha soja gụnyekwara onye isi ha Brigadier General Uba Musa nakwa nke ntọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị n'ime steeti Kebbi Sinetọ Ned Nwoko ekwuola na ya achọghịzikwa Regina Daniel n'ụlọ ya ọzọ Onyeisiala Tinubu akagbuola njem ịga nnọkọ mba ụwa na South Africa na Angola n'ihi ntọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị n'ime steeti Kebbi nakwa nke mwakpo ndị omekome bandit wakporo ma tọrọ ndị ụlọ ụka n'ime steeti Kwara ụnyaahụ. Otu otu n'ala Yoruba, Igbinmo Majekobaje Ile Yoruba, akpọọla oku ka Onyeisiala Tinubu rituo n'oche ọchịchị ya n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji na-arị elu ọjị ma rụtụ aka na asịrị na nwa nwaanyị Onyeisiala so n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ a tọrọ n'ime steeti Kebbi na akara ịgbapụtala ha ugbu a. Peter Obi agaala n'ihu ịdọnyere Donald Trump ukwu n'ịkpọpụta ala anyị dịka mba na-eme ihere ma kọwaa na dịka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na-akpa ike n'ime otu izu ụka ugbu a na ihe ọchịchị dị ugbu a ji na-emedo onwe ha obi bụ itinye ọgba aghara n'ime pati PDP, Labour, SDP na ndị ọzọ iji gbochie ịma aka ọbụla Nnamdị Kanu emeela mkpesa n'ụlọ ikpe megide ndị ama ụlọ ọrụ DSS n'ihi ịgba ama ụgha megide ya dịka ndị omeiwu etiti mmadụ iri anọ na anọ edegarala Tinubu edemede ugbu a ma kpọọ oku ka a tọhapụ Nnamdị Kanu a ga-echeta na nchabi ikpe ya ga-ehi odo echi bụ Tọzdee ọkaikpe Omotosho nọrọ taa ma maazị Nnamdi Kanu ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruo kwa oge ọnwụ ya ma kọwaa na mpụ o mere kara ịbụ ikpe ọnwụ a ga-echeta na ọkaikpe a nọrọ taa chụpụ maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ ikpe oge o ji olu ike jụọ ajụjụ banyere akwụkwọ iwu nke na-achịkwa okwu ikpe ya gọọmenti steeti Kwara agbachiela ụlọ akwụkwọ niile n'ime ọchịchị kansụl anọ n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji arị elu ọjị ugbu a ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị akatọọla gọvanọ steeti Benue Hyacinth Alia maka iji ọnụ o ji eri ji na ede kwuo na o nweghị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ na nke okpukpere nke na-aga n'ihu n'ime steeti Benue ndị omekome bandit awakpoola Southern Kaduna tọrọ onye isi ụlọ ụka Katọlik na nwanne nwoke onye eze ọdịnala dịka ha wakpokọrọ obodo Guto nke nwere oke ala ha na Bwari na Abuja ma gbuo otu onye uwe ojii ụgbọala bọọsụ bu ndị NYSC ga-efe ala nna anyị mmadụ iri na asatọ zutere ihe mberede n'okporo ụzọ n'ihi ụzọ ọjọọ dịka ha sitere steeti Ondo na-aga Gombe mmadụ iri na isii nwụrụ pịị osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkuola onye isi ala Tinubu ka o gụpụta ọnọdụ enweghị nchekwa dịka ọnọdụ ọdụrụkọ n'ime ala anyị ozugbo ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit nọrọ n'isi ụtụtụ taa n'agbata elekere abụọ na elekere atọ nke ụtụtụ tọrọ ụmụ akwụkwọ a na-apụghị ịgụta ọnụ gụnyere ndị nkụzi ha n'ụlọ akwụkwọ St Mary Primary na sekọndịrị dị na steeti Niger nwunye maazị Nnamdi Kanu Odoziakụ Uchechi Okwu Kanu akatọọla ọkaikpe Omotosho maka ịgụpụta nchabi ikpe site n'edemede e dere ede kemgbe ree karịa na ịdabere n'iwu na-echekwa ala anyị Omoyele Sowore na-aṅụrị ọṅụ ugbu a na naanị n'ihe na-erubeghị awa iri abụọ na anọ a chabiri ikpe Nnamdi Kanu n'ụzọ wuruwuru ndị iro ya ekpuchiela ọnụ ugbu a n'ihere n'ihi na ndị ụlọ omeiwu mba US amalitela ikwu okwu banyere nke ahụ onye azụmahịa ntụrụndụ Cubana Chief Priest agwala Tinubu na ya chefuo vootu ndị Igbo n'ime afọ 2027 ya bụrụ na maazị Nnamdi Kanu agaa n'ihu ịnọ n'ụlọ nga n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ọchịchị etiti enyela iwu ka a gbachikọrọ ụlọ akwụkwọ Unity College iri anọ na otu ugbu a ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na e sitela n'ụlọ mkpọrọ DSS buje Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dị na steeti Sokoto ma ka ọ dị osote onye spika n'ala anyị Benjamin Kalu ekwuola na olileanya agwụbeghị n'ihi na ha ga-achọ ụzọ mgbaghara onye isi ala n'okwu mekọtara Maazị Nnamdi Kanu ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo